Komwe kwavutansotu ndi ku Department of Immigration, nthambi yoona zolowa ndi zotuluka mu dziko muno, kumadzadza anthutu ku immigration, mazana mazana a anthu akuti akufunatu passport, ife ndalama tili nazo? Ndipono kaya mukufuna tifile zimaform tili ready tikungofuna passport ndiye tipatseni passport kudzadza nachigulu kumeneko mpakanatu achita kutsimikiza kuti mm ayi ayi iyayi ndiye pamene pakuchemera mponena kuti fazi inayo akutitu ikupita kukalembetsa cholinga chonena kuti ipangenso passport ina kachikena inayonso umasinthanso mayinanso system yonso nkumalepheranso kuwagwiranso kuno kuti akusintha mayina ndati Kodi awa alibe kale passport kukamba zoti chipwilikiti kuno koma chidzatha kumbali ya ku ma passport kuku? Ayi tifotokoze bwino bwino motere kunena kuti no Ku nthambi yoyang'anira zolowa komanso zotuluka mdziko muno, Immigration, ndizonena kuti akuti ku Immigration kuja tsopano akumalandira

kuti lero muona anthu okwana 300 amene akufuna, mawa anthu 300 komano akuti nambalayi yashuta kuchoka pa anthu 300 ukafika pa 1300 kushuta amwene ndi anthu 1000 apamwambapo mwaiona nde kuwafunsano amenetu amayankhulira nde kuti department imeneyi ya immigration kuwafunsa a Pasquale Zulu inu tafotokozane zukhala motani nambalayi kungoshuta basi choncho osati kuchoka pa 300 ukafika pa, pa, pa 600 koma kungoshuta pa 300 mpaka na 1300 zikukhala motani anoti ya izi zitu ndi zoona kuti no za- zochuluka chifukwa cha amalawi amene akubwera ochokera ku south africa fa kuli nde kuti amalawi ochuluka akuti enawo akumadzibweretsa okha enawo nde kuti akumapezeka kuti zoti anachita kupangidwa deport kubweretsedwa ndi zimabasi za ku south africazo atawapanga deport yet kuti no alibe zilolezo nde onsewo akabwera kuno akakhuthukira ku immigration chifukwa aja ngati awathamangitsa kwawo chifukwa analibe zilolezo akhuthukira ku immigration kuti akatengeno zilolezo mwina azitani azibwereranso mwayiona nde pamene no pakuvuta mponena kuti akuti nde kuti no system yomwe ali nayo panopa ndiyoti ilibe nde kuti information ya anthu amene ngakhale ma passport awo chifukwa enawo anapita ku south africa Ena anapita mmaiko ena kukapezeka kuti ali ndi ma passport, ma passport awo nkukapanga expire nde akabwerano kuti adzapange adzapangitsenso passport ina zikuvuta. Akuyenera ndithu azichita kulemberanso azichita kulephera zo akukanika olo kuti a apange discover mu system muja kuti inu muli ndi passport ee passport yanu iyi eti ee aah. Munayipanga inayipanga 2005 ooh ee ndine inayipanga inayipanga expire kale kale yaa komano ka ka ka 20 ka ndi ndi 14 inapanga expire kale kale ooh ee nde tabwera ntino mungopanga scan tiyang'ane dzina lanu mu system mu ma detail anu amene munagwiritsa ntchito zonse china chilichonse dzina lanu chani okay yaa kupanga check sakuzipezamo aah Zinapita kutino data imeneyo inapita kuti? Immigration zoona mukalephera kukhala nde kuti ndi ma drivers ena ake oti muzisungamo information ngati imeneyo? Ayi ndithu akuti sakuipezamo nde kuti fans ichita kuyambanso kuyambiranso kulemberanso from the scratch ndiwe wakuti ngati kutino maina ngati sanaikemo information ija poyamba pamene inaikidwa kalekale pamene inadzipanga scan basi tizingobweretsa nkungosintha ma date kuti taipanga issue passport lero tidzaipanga idzapanga expire tsiku la. Koma ayi ndithu kuchokera pamenepo. Ati fans ina ndiyonena kuti no ikusinthanso mayinanso mwayiona mayina awo ndi ena koma alembetsera mayina ena nde zomwe zotanthauza zoona zoti anthu ngati amenewa angathe kupanga passport kangapo ma passport mwina kaya ndi awiri zomwe no ndi zobweretsa chisokonezo mwa njira ina yake ndi funsobe limangokhala zonena kuti no kodi inu zikukhala bwanji no kuti no data isowe ya passport ya ma passport information ya anthu amene analembera ma passport ngati ine ndinalembera passport mu 2018 moti ndikati ndipite kumeneko kuti ndikadine mukadine chala changa mu system m- ikapezekamo kuti kuti ineyo m- mauthenga ena okhudzana ndi passport akapezekamo ndikafuna kukapanga renew ndikayambenso kufilanso zimafomu kachikena si mesa imangoyenera kumangodina chonchi fa kumene kujaku chomwe chimachitika tim amakatidinditsa zala tiye dinani chala icho okay dinani chala icho tachipanga scan chala icho kuliso zotino olo dzina langa litapanga chano no nkhope yanga itakhala kuti amwira zipyera komano chala changachi chimukangochidin kungodinda chala changachi ikuyeneka abweretse china chilichonse kodi mesa zimene azikhala choncho pa fingerprint acha then ntchito yake ndi chani zimene zija mmatidinitsa zija nza ntchito yanji zimezi hayi ndithu akuti tu zijeni zasowa funsobe information imene inasowa bwanji kumeneko ndiye kuti no mmatayilira kwambiri ntchito simmaigwira molongosoka simmasamala zinthu info imeneyo ali ngati ma file akuntchito kwanu kuntchito ku immigration department eh kumeneko kopanga ma passport ma file awo ndi amenewo akati tili ndi ma file katengeni ma file olo mu office ya head yomwe ku school kumapezeka kuti ma file a ma file awa ndi ana amene analemba mayeso standard standard 8 komatu ndekuti kuti mu chaka cha kaya ndi 2000 kaya ndi chaka cha 2010 amakhala ali nawo mafailo aja ukanena kuti mwana analembera mayeso pano tate ndiyang'ane ama amapita ndi kuti hedi uja akayang'ana mfailo muja oh ya zoona adanalembera pano zoona no inu mukapezeke zonena kuti no mulibe information ngati imeneyo nde inali mmakompyuta inasowa bwanji zija zomatenga immigration ndikumayipatsano kumayiperekano kwa mwana wa chakwera zija zimene zizizi and nkumasokonekera tinaona mene zinkasokonekera zomati mukatere iyayi apa tasokoneza e system kaya kwabwera ina kubwereso ina chani zimene zizizi ndekuti ogwiranso ntchito kumeneko ndiye kuti samasamala zimene amangosamala mundinyemera kaye kanga- mundinyemera zingati kuti neyo ndekuti ndikupangeni passport basi Zonena kuti musamale data ija kungoiseva tu basi ikati imangosevedwa ikasevedwa ndikuitenga ndikukaisiya ma drive ena ake nkukasunga uko ma drive awa eh ndi amene tsopano a information ya anthu amene alembera ndiye kuti kuyamba mwezi wakuti kudzafika mwezi wakuti mchaka chakuti kuilemba drive kuisiyapo akabwera muti chaka chanji mungoipanga plugin kaya ndi external muipanga plugin zoona mukalephere kukhala ndi zimenezo Ine I thought kuti mmayenera mukhale nde kuti ndi zinthu ngati zimenezo za serious chifukwa nde kuti tikukambano za inuyo mmakhala ngati mukugwira department yoti mmayenera muzikhala ndi data ndithu ya anthu amene akutuluka kulowa, munthu anthu asamatuluke mdziko muno nkulowanso mdziko muno opanda inuyo kudziwa nde njira yake ndi imeneyiyi? Ayi ndithu ayi. ah ukuko amwene mavuto sadzatha ku immigration tikambepo za anthu awa anthu 1300 ine ndikukayika zoti kuti ndi anthu okhawo amene abwera ku south africa ndi angati amene abwera ku south africa tisamanamizane ya anthu 1300 awawa ndi anthu amene afuna kuchoka mdziko munomu kumapita kunja awawa ndi amene afuna kuchoka mdziko muno kumapita kunja passport ayifunira pa zotani ukakhale kuno ku malawi ndiye ukafune passport ine bwanji ndikukanika kupita passport yanga mwina sizipanga expire pa ndikukanika kukapanga renewal fundo zozo ndibe ulendo pakanali pano anthu amene ndi amene ali ndi maulendo otuluka mu dziko muno kuli tu fans timangokamba za South Africa South Africa kuli fans ina ifuna kupita ku Kuwait uko eh ku Middle East ifuna izipita kumeneko cha ku Dubai kuti kuti kumeneko uko ya ife tikufuna ti anthu akutuluka mu dziko muno osangomangoyang'ana kuti apita South Africa anthu atuluka enanso apita ku south africa ko inde koma ena apita m'mayiko osiyanasiyana ngati achina dubai amenewo kuti ena ku united states ena kuti kuti atuluka anthu mdziko muno atuluka chifukwa chani chifukwa chonena kuti nde kuti muli china chake chimene chisakugwira bwino mdziko muno zomwe ndi zachuma of course tingakambenso zotani bwanji ndi onena kuti ikatipula kutipula zomweko sizikutheka mwina tikayeseko kwinako Ayi ndithu zikuyenda moteromo eti? All the best amene mukufuna kutuluka mu dziko muno komaso a inu a ku immigration I think then be serious ulendo unowu muzisunga data yo osatiso tizamveso pakathaso zaka ziwiri ayi ayi tilibetu ife information aah nde sikupanda serious ko. Be serious musunge data yo cholinga chonena kuti anthu amenewa next time pasadzakachitikeso zinthu ngati zimene zomati data yasowa information yasowa zimenezo ayi. Akuti.